Dia dhaoibh a pháistí, ar ais arís le chéile, deas sibh a fheiceáil arís. Féach, inniu tá mé chun léamh faoin síóg sa teach. Síóg seo, fadhb aici, Níl sí ag breathnú go maith. Cad chuige? Cén fáth? N'fheadar, an amhlaidh go ndearna sí rud, éigin nach bhfeicimid. Cad a tharla don tsíóg seo sa teach thar liom?
Síóg sa Teach le Avril O'Reilly a scríobh is a d'fhoilsigh foilsitheoir Lulu.com, ba í Deánn Ní Rathaille a mhaisigh Is ba Lúcas Ó Cionnaith a d'aistrigh go Gaeilge. Síóg sa teach, ó féach an cailín. N'fheadar cad a tharlaíonn sa scéal seo, sea léifimid é is feicfimid. Agus do mhuintir Patterson. Daoine sona sásta ab ea muintir Uí Mhurchú. Gnáthdhaoine ab ea Mamaí, Daidí agus Sam. Gnáthmhadra ab ea Humphrey agus gnáthchat ab ea Báinín. Ó, féach orthu ansin, hé? Mamaí Daidí Sam, sin an madra agus an cat deas bán. Ach ní raibh Becky ina gnáthchailín beag. Síóg a bhí inti. Bhí sí in ann draíocht a dhéanamh. Inniu, Bhí an mhaidin caite aici ag déanamh cleasa draíochta timpeall an tí. Ach má bhí. Féach uirthi ansin. Is a cuid draíochta. Bhí rud éigin tar éis tarlú di. Ní sciatháin áille bána a bhí anois uirthi ach píosaí salacha éadaí. Féach uirthi ansin. Ní slipéir áille a bhí uirthi ach buataisí. Agus ní tutu a bhí uirthi ach fáinne déanta as scuaba dustála, féach orthu. Bhí bruscar ina cuid gruaige agus luch bheag ina buatais chlé, féach ansin, squeak! Agus nuair a bhain sí triail as cleas draíochta a dhéanamh, níor tháinig óna slat draíochta ach glór gránna, Blop! Bhí Becky trína chéile. Ní mar sin a bhí ag na síóga beaga eile. Bhí siad ar fad go hálainn néata. Ní raibh brúscar ina gcuid gruaige, agus nuair a d'ardaigh siad siúd a slata draíochta ní 'blurp' a chuala siad ach fuaim álainn ceolmhar. Yes, tá. Nach iad atá gléasta go hálainn, na síóga seo! Ach yeah, tá rud éigin mícheart le Becky. Tá sí beagáinín trína chéile, nach bhfuil? Bhí Becky an-bhrónach. Féachann na síóga beaga eile ar fad i bhfad níos deise ná mise inniu, a deir sí léi féin. Caithfidh mé cuairt a thabhairt ar Niamh, taoiseach na síóg. Féach uirthi. Pionna éadaí ina cuid gruaige. Gabhlóg freisin ar chúis éigin. Féach, thíos ansin. Agus aghaidh salach. Hm. Féach anois ar aghaidh le Becky go deo féach uirthi ag eitilt tríd an aer le draíocht ionas go dtiocfadh sí ar Niamh. Bhí Niamh go hálainn. Bhí sí sásta cabhrú le Becky i gcónaí. Bhí súile deasa donna aici, gúna álainn glas agus coróin ard ar a ceann. Féach, agus an solas ag teacht amach uaidh freisin. Nuair a d'ardaigh sí a slat draíochta, ní blurp a chuala sí ach fuaim álainn ceolmhar. Gabh mo leithscéal, a deir Becky, ach tá rud éigin tar éis tarlú dom. Nílim chomh hálainn leis na síóga eile inniu. Cén fáth? Féach, agus na héadaí míchearta aici, uirthi, agus níl a sciatháin rómhaith ach an oiread. Hmm, n'fheadar cad a tharla? Agus céard a bhí ar siúl agat inniu? a deir Niamh. Cúpla cleas draíochta, sin an méid, a deir Becky. Ach bhí cuid de na cleasa sin beagán dána, nach raibh? a deir Niamh. Agus gach uair a d'imir tú cleas dána tháinig athrú ar do chuid éadaí. Agus ar do shlat draíochta. D'fhéach Becky ar a slat draíochta. Scuab leithris a bhí anois ann. Ooh. Sin slat difriúil ceart go leor. Scuab leithris. Blop! Ach a Niamh, a deir Becky, Ní cuimhin liom aon chleas draíochta dána a dhéanamh. Caithfidh go ndearna sí rud éigin, mar go bhfuil gach rud athraithe, hé? Sciatháin, gúna, slat draíochta, a bróga fiú. Cuimhnigh, cuimhnigh anois go cúramach, a deir Niamh. Tutu álainn bándearg a bhí ort maidin go dtí go dtí gur chuir tú dath gorm ar Humphrey, sin é an uair ar athraigh an tutu. Ó, a deir Becky, an cleas dána a bhí sa chleas draíochta sin, ó agus bhí an madra go tobann, tá sé gorm. Sea, cinnte, a deir Niamh. Agus bhí ceann eile chomh maith ann, cuimhnigh, cuimhnigh anois go cúramach, slipéir áille a bhí ar maidin ort go dtí, go dtí gur chuir tú bróga fíorghrinn ar do dhaidí. Sin é an uair ar athraigh na slipéir, ó féach, Agus Daidí bocht ag dul ar obair agus bhí air na bróga sin. Hm. An cleas dána a bhí sa chleas draíochta sin? Sea, cinnte, a deir Niamh, agus bhí ceann eile chomh maith ann. So, nuair a d'athraigh sí bróga a Daidí, d'athraigh sí a bróga féin, féach, óna slipéirí áilne go dtí na buataisí seo. leis an luch istigh iontu. Cuimhnigh, cuimhnigh anois go cúramach. Coróin álainn a bhí ar do cheann ar maidin ort go dtí. go dtí go ndearna tú meaisín níocháin do mhamaí beag bídeach. Féach chomh beag is atá sé! Ga, Bheadh deacracht mhór aici na héadaí a ní istigh ansin, nach mbeadh? Ó, a deir Becky, an cleas dána a bhí sa chleas draíochta sin! Sea, cinnte, a deir Niamh, agus bhí ceann eile fós chomh maith ann. Ní bheidh Mamaí róshásta ansin, eh? Tá fadhb mhór aici. Cuimhnigh, cuimhnigh anois go cúramach. Slat álainn draíochta a bhí i do lámh ar maidin agat go dtí. go dtí go ndearna tú ispín te de do dheartháir bocht, Sam. Sin é an uair ar athraigh do shlat álainn draíochta isteach ina scuab leithris. Ó! a deir Becky. An cleas dána a bhí sa chleas draíochta sin? Sea cinnte, a deir Niamh. Ó, a deir Becky arís. Ó. Chuimhnigh Becky go cúramach ar na cleasa draíochta ar fad a bhí déanta ó mhaidin aici. Ansin chuimhnigh sí ar chleas eile draíochta. Chuimhnigh sí ar a tutu, ar a péire slipéar, ar a coróin agus ar a slat draíochta. So d'ardaigh sí an scuab leithris. Blurp! Le cleas mór draíochta amháin chuir Becky gach rud ina cheart arís. So. Madra ceart go leor. Bróga cearta Daidí. Meaisín níocháin mór go leor. Agus éadaí cearta ar a deartháir Sam. Féach anois ort, a deir Niamh. Tá tú go hálainn! Agus bhí. Anois, a deir Niamh, ná bac níos mó leis na cleasa dána draíochta. Cleasa deasa amháin as seo amach. Ach féach Báinín bocht, a deir Becky léi féin, caithfidh go bhfuil sí tinn tuirseach den chóta bán sin. Blup! Agus féach, d'athraigh sí an cat agus anois tá réalta corcra uirthi! Ach an é an rud ceart é, mar féach, anois tá rudaí dearga ar a cosa. Hmm, níl a fhios agam an bhfuil sé sin céad fán gcéad deas. So sin é. Sin é scéal Becky síog sa teach.